ihe m chọrọ ikwu bụ na dịka akụkọ si kọọ a sị na bishọp ga n'azụ jee tinyere the landlord ego na one ndị a na-akwụ kwụzie times two na ndị a na-akwụbụ 350,000 per flat every year a sị na bishọp jeziri n'azụ kwụzie times two ka ha si kọrọ m

and look for another location rather than chasing them out of this place. We are kneeling down. Anyị na-ayọ unu enyemaka biko nu. Bịanụ ka unu gbatara anyị ọsọ enyemaka. O nwerọ ebe anyị ma anyị ya-agbaga. Ndị ụka sị na ọbụla bụ ihe nwe obodo a. Na ha ya-achụ anyị ọbụla na ha ji wee chọọ. Ana m akpọ ọmalike si ire Ọzọ Igbo Ndụ. One of Igbo land. Biko anyị na-ayọ gị enyemaka biko. ya na Arthur Eze ndị Igbo ji wee dee ube ndị fụrụ Igbo n'anya biko na anyị na-ayọ ụnụ enyemaka ka ụnụ bịa ka ụnụ fụ ihe ndị ụka na-eme ụnụ n'anya afọ ụmụaka anyị ụfụ ụmụaka anyị ụfụ ka anyị riri nne ebila ebe a anyị na-ebi n'udo anyị enwerọ nsogbu ọbụla a na-ayọ ụnụ enyemaka a na-ayọ ma ya mbaba a na-ayọ ma bada kemahụ biko bịa ndị Igbo fụrụ n'anya dị nne biko bịanụ nyere anyị aka a na-ayọ ma mụta ya asị eze akụ ya na okpuru ugwu ụmụ ife na-eme biko na a na-ayọ gị enyemaka biko ọ bụrụ ebe a nwere ya-agbaga biko na a na-ayọ gị enyemaka ụmụ na onye afọ ụmụaka ya ka anyị nọ ee igbo be anyị mma mma nụ nke e chi ya zelu ife my take on this issue of Nkpor bụ na bishọp jere kwụọ the landlord of this estate ụgwọ the whole house rent ya wena na ya ka ha weeri ya wee mere hostel yunivesiti ha lụrụ for ndị na-agụ maka medicine ị na-anụ so ihe a bụ the cause of the protest ihe bi na this house dị almost 300 and something people ma ụmụaka ma ndị nne na nna so ndị bi na the yard wee pụtazie for peaceful protest na ha ekweghị sị na ha ejighị landlord ha ụgwọ kee the reason why landlord ha ga-eji mee gịnị ga-eji gbahụ ga-eji chụpụ ha n'ụlọ now ihe m chọrọ ikwu bụ na dịka akụkọ si kọọ a sị na bishọp ga n'azụ jee tinyere the landlord ego na one ndị a na-akwụ kwụzie times two na ndị a na-akwụbụ 350,000 per flat every year a sị na bishọp jeziri n'azụ kwụzie times two ka ha si kọrọ m because anyị ma na anyị ka ya-anụ ọnụ bishọp ọ bụ eziokwu a da-ebe okwu n'ọnụ ofu onye mana m na-ekwu nke m fụrụ nke ha kọrọ m then kwukwazie ihe bishọp kwesịrị ime na ihe bishọp ekwesịghị ime eme ma ọ bụrụ eziokwu na na-ege ntị ọ bụrụ eziokwu na bishọp ma na ndị a bi ebe a wee jee kwụọ ụgwọ ebe maka ndị yard a sị na mgbe na one day ka ihe a si bido na some group of reverend sister bịa gagharịchaa na the estate ha chee na just because of na ha nwee ma block rosary n'ime ebe a na ha bịa nnọọ ikpere ha ekpere whatever then after some months bishop na onwe ya werezi aka ya bịa so mgbe ha fụziri bishop as Catholic family bi na the estate ha na-ejekwa ka ha kenee bishop as nna ha ukwu bishop enyeghị ha dị iru ọ na-ericha ya na the estate bakwa moto pụọ so the next thing bụzi iwetara ha quit notice na bishop of uh, archbishop of Onitsha diocese ewelugo the place elentirigo the place now ihe m nwere ikwu ebe a bụ ọ bụrụ n'eziokwu n'eziokwu na bishop ma na ndị a bi ebe a and okwu adị ese nye na landlord ma okwu na-esegodo fa na landlord bishop ọ bụ n'eziokwu n'eziokwu na bishop ma na ndị a bi ebe a wee jiri maka iji ebe a wee melụ hostel school diocese fa lụrụ wee jee kwụọ ụgwọ times two n'aka landlord nwụ na ka a chụpụ ndị a Bishop, ị ma na ị bụ the most wicked human being on this planet. ọ bụrụ n'eziokwu ị ma na ị bụ the most wicked human being on this planet ị na-anụ ihe m na-ekwu bishop mana ọ bụrụ na bishop ji ego ya goludo ụlọ ị na-anụ ihe m na-ekwu or na landlord enyego ndị a quit notice gosizie na e, ebe ahụ dị open for gịnị to rent out do you get me now bishop jee lentịrị the place or na bishop goro ego ihe mmadụ ji ego ego ọ ga-eji eme gịnị mee ihe sọrọ ya that is my stand so bishop have no issue na o ji ego egori ya or na landlord etego nye ndị a quit notice ha pụọ e dozie ya open for rentage ị makwa na ha mechakwa na ha ya-apụkwa so bishop wee sị kama ha ga-apụkwa ebe a eh, eh, yarịba ihe a chọrọ iji eme wee lentiri ya mana ọ bụrụ na bishop kpacha anya ndị agent chọtara ya ebe ahụ bishop jee n'azụ tọpụ landlord ego ka e wee chụpụ ndị a bishop ị ma ị bụ the most highest wicked human being on this planet earth wickedness gị is appalling because ihe m ji kwuru ya bụ na that yard nwee block rosary ị ya-afụ ụmụaka block rosary ebe ha na-ebe akwa kpọ Mary reality hitigo fa reality hitigo ha fa na-akpọ Mary na-akpọ Joseph now this estate na-akọwa na single handed na ha jigodo aka fa rụọ almost parish dị n'akụkụ the estate ọ ya ka m ji sị ọ bụ na bishop ma na this families bi ebe a n'udo nọlụ onwe fa bishop jiri maka ihe nweta ihe enweta wee jee mee gịnị wee jekwuru landlord i wee tọpụ ego times two i wee ka ya chụpụtara hundred and something people n'ụlọ bụkwa almost Catholic families Bishop ị bụ the most wicked human being on this planet earth and they will not live to allow this thing to happen anyị ga-etinye platform anyị tinye our energy ị na-anụ ihe m na-ekwu to make sure na ndị a nweta justice kpokuo Anambra state government to make sure na ndị a nweta justice i'll lead them will lead this family this ndị bi na yard a to government house i will lead them to government house to make sure na ndị a nweta justice ọ bụ na ọ bụ eziokwu na bishọp ma na ndị a bi ebe ahụ wee jee rentịrị ebe ahụ top ego times two ka a chụpụ ndị a while na ndị a anaghị enwe issue with the landlord mana ọ bụrụ na ndị a na-enwe issue with the landlord na landlord enyego ha quit notice ha pụọ adịrọ m against bishop ọ bụrụ na bishop ji ego egoro the place adịrọ m against bishop na ihe onye nwelu ka o ji eme ọjị ihe mmadụ ji ego ego ị ma-agwa ya ka ọ ya-esi wee use ya now ọ ihe a m na-akụziri unu na ihe niile anyị chọrọ n'ụwa a ka anyị dị mma bụ ego ọ ihe a mee m ji reject jizọs reject christianity gwa gị na ndị ọcha ji jizọs na christianity wee mee afrịka fraud n'ihe na idiri ji dị mma n'ụwa bụ ego ọ bụrọ jizọs ọ bụrọ ekpere that is why na a mụọ gị tata n'obodo a wetara gị jizọs na europe e bido taa kwụwa gị ụgwọ nwaanyị dị ime nye nwaanyị ahụ ego na a ma na ego na-egbo mkpa ngwa nezie anya kịta ka m workọrọ unu something some of you na-enwebeghị idea o si etigo now bishọp kedu ihe bishọp mee ọ bụrụ na bishọp kpacha anya ma na ndị a bi ebe a wee mee ihe a ngwa nezie anya plan bishọp now ndị bi na yard a a sị na ha na-akwụ 350,000 naira na ha na-akwụ 350,000 yearly then each flat na that yard dị 3 rooms and parlor 3 rooms and parlor ọkwa ya ngwa nezie anya maka ụnụ nwa na-akpọ virgin Maria nye m ego jizọs nye m ego nezie anya ihe bishop ụdị ego bishọp chọrọ ibukolu na that yard ụdị ego button ego nwa ga na-abatara ya bishọp pịrị na that yard mere o ji kpọchie obi na ọ bụ na eziokwu na ọ machara na na na na ọ wụ na eziokwu na ọ kpọchiri obi jee rentị ebe a without these people having issue with the landlord or him buying this place nezie ihe bishọp pịkọrọ wee jee rentị ebe ya now a sị na four four story building dị ebe a dị four na the estate ọkwa ya now each flat na-akwụ 350,000 four story building gosi na ihe ọ ga-adị bụ gịnị 10 flat ọkwa ya yes nna ebe m calculator each four story building ga-adị 10 flat and each flat contain gịnị 3 rooms and parlor ngwa nezie anya ka ị fụ ego na ndị a na-akwụ before ndị a na-akwụ 350,000 naira eh times by you know ndị a na-akwụ 350,000 yearly

ye is 14 million naira na-ege ntị now a sị na bishọp kwụrụ almost 650,000 naira there ka ha si gwa m o let us assume na na bishọp kwụrụ 650,000 times by 10 make up the building ọ bụrụ 6.5 million now times ya 6.5 million times 4 ọ bụrụ 26 million ka bishọp kwụrụ nọmba 1 ọ fịakwara alụ onye igbo ga-eche 26 na na 14 million na i wee chee ya 26 million n'ilu o wee lapụ onye 26 million wee nalụ ndị 14 million ị fụgo ya ebe landlord n'onwe ya nọ wee dị ya ma ọ bụkwa na bishọp kpacha jee rent ya dị ya na ndị a na landlord ada enwe nsogbu ọ na ọ bụrọ bishọp ji ego ya ego ngwa nezie ya ka ị fụ maths bishọp lụrụ ego maka ndị ụka na-achụ ego gwa gị n'ụwa na-emebi gị kpọwa jizọs ka o nye gị ego mana ụka believe na jizọs inye ha ego ụka believe in common sense to make money that is why ha na-arụ skuul ha rụchaa skuul ọ bụrụ na nwa gị akwụrọ ụgwọ akwụ ha chụọ ya nwa gị eje weta ego ha ada asị na jizọs ga-eme ka nwa gị kwụọ ụgwọ skuul miracle adịrọ side a they will chase that child away ị kwụọ ụgwọ ọ continue nezie ihe bishọp chọrọ pịrị now as a businessman ọ fụ na ihe ya-ebi ebe a bụ ụmụ akwụkwọ and ị ma na ihe ụmụ akwụkwọ na-ebi one one room each flat dị three rooms and palọ now bishọp ga-eje kewee palọ ahụ into two ị ma na each flat ga na-enyezi five rooms yes ọ ga-eji blọk divide the palọ into two palọ ga-enyezi two rooms plus extra other three rooms ọ bụrụ five rooms now student na-ebi by one one room now each flat ga-enyezi 5 rooms ka m gbara okwu a ọsọ ọsọ ụmụaka na-agụ medicine abụsịrọ from poor family na ha akwụkwa ụgwọ cheap ebe a for one room there let's call it yearly 800,000 naira a sị ụmụazụ na-agụ medicine a chọrọ itinye ebe a ka ọ bụ their hostel na bishop ebekalụ fegide na-akwụ na each room there bụ ego one

o nye gị 160 million naira now 160 million naira minus 26 million naira ọ ga na-akwụ landlord bishop a na-enwe profit of 134 million naira so ị fụgo ya na bishop ga na-emeki cool 134 million naira every year ma ọ bụkwanụ 800,000 ka ụmụazụ ya-akwụ per room because onye ọbụla nwa ya na-agụ medicine na Naịjirịa abụrọ a poor man many people ga-akwụ ma 1.5 million naira sef yearly na ụgwọ ụlọ fa chọọ ha edenye ya na school fees ọ gbasarọ fa bishọp ị fụ na ọ bụ na maka ego a ị ga na-enweta yearly ị pịkọgo na ya na-enweta 134 million every year ka i ji chụọ these people ọ ma-adịrị gị na mma mụnwa bụ Ezeaku na-ekwu ya and ana m ayọ ndị yard a jeenụ gbaa ha akwụkwọ ọ bụrụ na otu a unu si ekwu ka o si mee go and sue bishop sue the landlord m ga-ewepụta platform m ma mbọsị a ya-eje court m ga-eso je m make sure na Anambra state government bu ihe a n'isi I will lead you people to government house peacefully I will lead you people to government house peacefully unu ama na igbo niile kwụ unu n'azụ maka na m bụ nwa aja anyị ji ejere igbo niile ozi for the liberation of ndị igbo bishọp nọ na-apị ka ego ya enweta ị nọ na-agụcha plate ka ego bịala gị your head not correct ụwa na-emebi ụwa na-emebi chọọchị na-alụ skuul a na-etreni more than 20,000 reverend fathers ga represent European slavery movement a kpọ chọọchị n'ala Igbo a na-etreni more than 40,000 pastors today n'ala Igbo ga represent Yoruba pastors that have enslaved us through churches onye Igbo na-eje chọọchị onye Yoruba onye Igbo na-eje chọọchị onye Yoruba buru ego na-ebunye Yoruba onye igbo na-eje chọọchị ndị rom chọọchị ndị england so ọ bụrụ na ọ ya nwa ka bishọp na-eme bishọp wepụ aka enwe n'ofe na o yiri aka mmadụ I'm advising ndị a that are seven Limca road go and sue bishop sue the landlord ma ndị army ahụ tiri unu ihe kwakpo unu na gutter kee unu dọtị unu na van ka unu si kwuo sue them too o nwe onye kalị the law I will bring out my platform to make sure na ụwa niile nụrụ alụ bishọp kpalụ mana ọ bụrụ na landlord na ndị a na-enwe nsogbu bishọp wee kwụọ landlord ụgwọ ebe ahụ maka ọ makwabụgo na ọkwụrụ ụnụ ka ya akwapụ maka ego na quit notice so and ọ fụgo na ọ ga-aba alịlu de nwere right ịkwụ ụgwọ ya ọ na bishọp ji ego ya goro the place fine bishọp ịma e Ọ bụrụ na ihe niile e kwuru ebe a bụ eziokwu, ọkwa na ihe a mere na ọtụtụ ndị mmadụ ejizi ike eje ụka chaa chaa. Ihe na-emezi n'ụlọ ụka ndị mmadụ ike a na-agwụzi onye ọbụla ije ụka maka ị fụ na ndị nchụaja ndị isi nchụaja onweghị onye omume ya dị mma ha adị emepụtazi ihe ọbụla ga-amasị ndị mmadụ ịna-eje ụka ngwa nezienụnụ ihe a o mere ma ọ bụ na eziokwu ọ bụ na ihe niile a ekwuru ebe a bụ eziokwu ihe ọ dị mma ka ọ dị ka imirikiti ndị a pụtanụ ma ụmụaka anyị abịazi ịtụkpodo bishọp asị ha ga-abịa ịtụkpodo ya asị nke i jeziri onye nwe ụlọ jekwuru onye nwe ụlọ n'azụ double ego ndị tenantị na-akwụ ka o wee were ya wee merụ hostel ka ị rụcharụ mahadum ebe ị ga na-anara ego keezi ihe mee na i jehọ goro ana gbara ana jee rụọ hostel rụọrụ ha hostel o wee bụrụ ebe ndị mmadụ bi ka ị bịa jezie n'azụ bishọp ọ bụkwa na ị mere ihe a ị bụkwa arụ o ọ bụrụ na ị mere ihe a na-ekwu na-akpọ gị afa etu a ị bụkwa arụ ọ bụrụ na unu gere ntị ọfụma unu afụkwa na ha sị na mgbe bishọp bịara inene ebe a ka ọ bịara ha wee fịa tiwe bishọp bishọp bishọp ka ha jekwuru a sị onye isi nchụaja n'ụlọ ụka ha na o nedị ha anya o gedị ha ntị banye moto jewara onwe ya kedu ụdị kedu ụdị nwoke dị ihe nke a biko ka m jụọ ị rụcharụ mahadum rụchazie mahadum i jehọ jee gbata ana jee rụọrụ ha hostel ebe ha ga-ebi o wee bịa ịchụpụ ụmụ ogbenye bịa ịchụpụ ha ebe ha bi bịa ịchụpụ ụmụ ogbenye a na-ekwu jee n'azụ jee nye landlord ego tụfịakwa ọ bụrụ ha na n'eziokwu ị dịhọdị mma ịbụzi onye isi nchụaja n'ụlọ ụka ọbụla ọzọkwa ọ ihe a ka m si wee kwu ọtụtụ ndị mmadụ ị sị ha jee ụka ọ sị gị biko gị hapụ ya ka ọ nọ n'ụlọ kpeberu chi ya ka ọ nọrọ n'ụlọ kpebe ị ga-ata ya ụta etu ọkwa ka m si wee jee Ụmụahịa oge gara aga o nwere ofu fada m fụ one estate na-asị na na ebe a amaka ife ọtụtụ ụlọ dị ebe a sị na ọkwa fada nwe ya na ọ fada gwanụ m na ụdị ego a na-achụzi kịta ndị ụka na-achụ ụdị ego ndị isi nchụaja nọ n'ụlọ ụka na-achụzi ọ dị egwu ke gwanụ m ihe fada ji esteti eme gwa m ihe o ji ya eme Ọ dị egwù, ọ dị egwù ndị be anyị. Biko ihe nke a ajọka. Ama m ka i si wee chee ihe a. Ụmụazị a nọrọ buru buzie placard na-asị Bishọp chụpụrụ anyị, Bishọp chụpụrụ nne na nna anyị n'ụlọ ka o wee were ya merụ hostel wee na-anara ego maka ego Bishọp maka ego ma ọ bụrụ na ihe niile a bụ eziokwu maka ego fịakwa gị. ngwanụ ka m mara ihe unu che ndị be anyị bikonụ ụmụnne m unu echezọkwana ịlike ịshare ịsubscribe ndewonụ